igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu last time anyị kwuru maka ndị dibịa na ihe ha kwesịrị ịdị na-eme anyị ga-agba mbọ na-eweta ka anị igbo si wee dị ma ọ na ya ga-atọghata ụmụnna anyị ka ọ na biwe ezigbo ndụ ma mewe ihe kwesịrị na a ga-eme ndị ọ ga-abụkwa na ajụkwa na ajụjụ ewe ihe ha ga-akọwawu ka anị igbo be anyị dị na mgbe gboo ewegasị dibịa dị iche iche ndị na-aza dibịa buru ibu anyị akọwago ihe dibịa bụ kama mana e kele ọrụ eke nke ọbụla nwere ihe ọ na-arụ then onye wee amara dị iche o nwere ike ọ na-arụ ịtọ na ịnọ n'ime ha mana kịta nsogbu ọbụla i we dibịa ọbụla ga-asị gị na ya na-emekọtacha ha ncha niile na mgbe gboo ewe dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ndị nke a bụ maka ịgwọ ndị mmadụ ọya ewe dibịa ndị nke na-agwọ maka ndị ọgbanje ewe dibịa na-agwọ ndị ara wee ndị bụ ndị eze nwaanyị ihe ha wa na-arụ bụ ihe banyere ihe mmiri na ndị otu na-enye ya nsogbu na ndị mmiri na-eyi ya nsogbu otu a ka ha ga-etijere ha wa then nke ka ndị dibịa zara wee dibịa bụ ịgba afa ka ọ na-arụ then ewezi ike ọ mara afa ọ makwuru ọgwụ na-agbanwe ịtọ ka ka ha si arụ ọrụ i jee be dibịa na-agba afa ọ gbachara gị afa o kwuo ihe bụ nsogbu gị ihe ga-abụ solution then ọ bụrụ nọ nke ọ ga-emewu ọ gwa gị na ya ga-emewu o mee ya ọ bụrụ nke ọ na-ama mmewu maybe nọ ihe a ga-eje na mmiri mee mana ya wa ada ejewu na mmiri o sendezie gị na nke onye na-arụ ọrụ mmiri onye ahụ eje rụọ ewe dibịa ndị amoosu dibịa na-anapụta mmadụ na amoosu ị ma na ewe white witch and black witch a ka ga-abịa kụzie maka nke ahụ then onye agba afa ọ bụrụ na onye arụ na-aya bụ ọ sị ya na ihe dị etu a dị etu a si na ana be nna gị achọwa dibịa ndị nke na-arụ ọrụ ọ bụrụ onye nya ndị na-aya achọba onye nke na nke dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee dibịa ndị na-agba ọkpụkpụ ọkpụkpụ mara ha n'arụ hence i si na ezinụlọ na-apụta o metụ gị ọsọ abụ na ọkpụkpụ agbajichara agbaji o metụ gị aka kee ya ihe before you know it o treatie gụwa sị na ị mụtago ka e si eme i mee ya ya ahụ ọ ma ndị mma maka ihe a bụ oyiye chukwu yegasịrị ndị igbo na family by family otu a ka ihe si dịchafuo na mbụ mana kịta onye ọbụla dibịa ga-agbara gị afa sị ọ bụrụ ọrụ mmiri ọ ga-arụ ọ bụrụ ọrụ ezinụlọ ọ ga-arụ ọ bụrụ ọrụ gịnị ihe ọbụla bụ ihe i kwu na ya bụ problem gị ọ dịzị ka ndị a na-ere ọgwụ ga-agwa gị na ọgwụ ga-agwọ isi ọwụwa gwọọ afọ gwọọ infection gwọọ operation na ewere iwere ota ụdị ihe a ka anyị wezi na be anyị anyị na-asị biko ka ha nyere na ya aka ka ihe ahụ ọbara na-eti mkpu ka anyị nachi back to our root nachi back to our root ya bụ na anyị machitezikwe to our root where maybe onye ahụ ị na-asị rapụ nke ahụ ọ na-eme na kee platform i set ọ ga-abụ ọ bata ọ dịrị ya peaceful ọ fụkwa na ihe ahụ ị na-agwa ya bụ eziokwu ọrụ anyị bụ ịgwa gị eziokwu ndị otu a ka anyị ga-esi wee na-akụzi ya ndị ga na-akpa iyi ga na-akpa iyi ndị ga-aghọta ya ga-aghọta udo dịkọrọ ya ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa